mutu wachiwiri atate ake atate ake a nthondo adagwidwa ndi asilikali pamodzi ndi anzawo ndi kukagwira ntchito yomanga mlatho ku boma atate ake a nthondo ndi anzawo adazunzidwa ndi kapitawo wa boma powagwiritsa ntchito ndi njala komanso osawapatsa malo ogona atate ake a nthondo ndi anzawo adagona mkansasa yomanga okha pomwe atate ake a nthondo adalota maloto odabwitsa kuti adagwira inswa zambiri ndipo adafotokozera anzawo koma anzawo adawauza kuti malotowo adali abwino atate ake a nthondo pamodzi ndi anzawo adalipidwa ndalama zisanu aliyense ndipo adayamba ulendo wobwerera ku mudzi wawo atagonanso kwa tsiku limodzi bambo ake a nthondo adasiyana ndi anzawo aja atatsanzikana onse ndi njala akuyenda mu msewu atate ake anthondo adagula nsima ndi nkhuku pogwiritsa ntchito ndalama zomwe anawapatsa kapitawo wa boma kenaka atate ake anthondo adayimitsidwa pa mudzi wina ndi kuwuzidwa za kubadwa kwa mwana wawo atate ake anthondo adafika nalandiridwa ku mudzi ndipo adawuzidwa ndi apongozi awo za kubadwa kwa mwana wawo iwo atachoka bamboyo adakondwera kwambiri poona mwanayo ndipo adafotokozera anthu za maloto omwe adalota anthu adawauza kuti amalosera za kubadwa kwa mwanayo Atate ake a Nthondo adauzidwa kuti m'phala la mwana mulibe mankhwala ndipo adafunsidwa kukafuna matumbo a simba. Posakhalitsa atate ake a Nthondo adapita kukafuna mankhwala kwa a Dziko nauzidwa kuti akatenge matumbo a khoswe. Atate ake a Nthondo adapha makoswe ndi kutengako matumbo ake nakathira m'phala la mwana. Atatero, atate ake a Nthondo adafuna nkhuku yopatsa anamkungwi omwe adachita mwambo wa mmeto Nthondo atatuluka m'chikota. Kenaka, Nthondo adavekedwa tizingwe ta bwazi topanda mikanda. Atate ake a Nthondo adakonza tchika loti mkazi wake azigonapo ndi mwana. Akuchikazi ndi akuchimuna adakanganirana potchula dzina la mwana ndipo akuchimuna ndiwo adatcha mwanayo dzina la atate ake aakulu loti Nthondo. mwanayu adamuchitira mankhwala aliwombo ndipo adamukumbiranso mankhwala ena oyika m'phala lake kenaka adamuveka tizingwe ta mikanda ndi amayi ake atafika pa msinkhu onyamulidwa ndipo adali mwana wamphamvu atate ndi amayi ake anthondo adakamuonetsa nthondo kwa eni ake a dzina ndipo adanyamula mphatso monga mphale nkhuku ndinso lipande eni ake dzina adakondwera naye nthondo ndipo pobwera anawapatsa alendowa ufa ndinso nkhuku atagona kwa masiku angapo mlongo wake wa nthondo adasankhidwa ndi makolo kuti amulere ndipo mbereko wake adatenga chikopa cha mbuzi imene adayitcha dzina loti kanyaza pokhumbiza ena omwe adalibe mwana mlongo wake wa nthondo adamulera mwanayo ankamuyimbira tinyimbo ndiponso ankamuphunzitsa kuyenda nthondo adadwala nthenda ya maoka ndipo abambo ake adakapempha mankhwala kwa mkulu wina wake yemwe adawauza kuti akatenge bwazi chivumulo chipeka ukazi ndi maso a ng'ombe nthondo adachira ndi kunenepa ndipo adamufumiranso mankhwala a utumbidwa omwe adamuphikira limodzi ndi nkhuku namudyetsa minofu yokhayokha mafupa atawatentha kuti achite khundabwi makolo ake a nthondo adali a mtundu wa anyanja kapena kuti amalawi ndipo ankakhala mphepete mwa nyanja ya malawi chakuzambwe kenaka adachoka ndi kukakhala kumapiri kutsata chimanga ndipo uku ndi komwe adabadwira nthondo Atsibweni ake a Nthondo adali mfumu yoopsa, yosazowereka ndinso yankhanza chifukwa imatha kupha anthu oyiderera. Nthondotu amakondedwa kwambiri ndi atsibweni ake chifukwa adali mphwawo yekhayo wamwamuna. Nthondo adabadwa masiku omwe kunalibe nsalu kotero anthu ankavala zikopa za nyama nachita nguwo. Ena amapota tizingwe namaomba nsalu zomwe zimatchedwa dewere. moti atate ake a nthondo adatchuka ndi luso lowomba madewere moti adapata nalo nkhuku zambiri nthondo atakula ankafunsa atate ake mafunso ambirimbiri akuubwana ndipo ankayankhidwa bwino nthawi ina m'bale wa atate ake a nthondo adapita nawo kutchire kuliwamba komwe adavulazidwa ndi nyalubwe koma nyalubweyo adaphedwa m'bale wa atate a nthondo adamufumira mankhwala ndipo adachira komanso adakawalipiritsa eni ake a tchirewo pofuna kumujiwitsa iwowo adapereka mbuzi zinayi atate ake a nthondo adalangiza m'bale wawo kuti azikhala ochenjera ndi anthu adera kunena zoona khomo la atate ake a nthondo lidali lachikoka kamba ka luso lawo lokonza madewere kotero kuti amalandira mphatso monga mbuzi nkhuku ndi nkhosa atate ake a nthondo ndi atsibweni ake amakondana kwambiri tikakamba nkhani zolima atate ake a nthondo adaletsedwa kulima munda ndi mkamwini wa munthu wina ndipo iwo adamusi Siyira kuopa ziwawa. Posakhalitsa atate ake a Nthondo adadwala litsipa kwa nthawi yayitali yomwe sinamve mankhwala. Amayi ake a Nthondo ndi ankhoswe adakanena za matendawa kuchimuna komwe adagwirizana zoti akaombeze maula. Mayi ake a Nthondo adafotokozera mwini ula za mkangano wa pakati pa iwo ndi mlongo wawo kumudzi pa nkhani ya nkhuku yomwe idasowa. Nkhukuyo inkagona ku nyumba kwa mayi ake a Nthondo. Koma pamene idasowa, mlongo wawo wa mayi ake a Nthondo adaganiza kuti iwo mayi ake a Nthondo ndi banja lawo ndi amene adadya nkhukuyo. Chifukwa cha ichi adalankhuzana kwambiri. Mwini wa ula adawauza anthuwo kuti apite ndi kukakhwisula mzimu wa agogo. ndipo munthu yemwe udamugwera ula analira atamva zomwe zidachitika kwa asing'anga atsibweni ake anthondo adamukalipira m'bale wawo yemwe udamugwera ula pomutchula kuti ndi mfiti akubanja la yemwe adagwidwa ndi ula adavumata madzi ndi kulavulira pa mtengo ndi kuyamba kupembedza mizimu ya agogo awo adaphika nsima ya mawere ndiwo zake nyama ya nkhuku ndi mbuzi ndi kupita nayo ku mtengo kuti mizimu ikadye. Atate ake a Nthondo adadwalabe kwambiri nakomoka ndipo adatsitsimuka atathiridwa madzi ozizira ndi akazi awo. Atate ake a Nthondo adamulangiza mwana wawo kuti aleke magwiragwira ndinso mapenyapenya chifukwa zimapha maso ndi manja. Nthondo adamva chisoni ndi bambo ake amene ankamukonda kwambiri. Ndipo pamenepo atate ake adavutika kwambiri, namwalira. Anthu a m'mudzimo adabuma kwambiri pokumbukira ntchito zabwino zomwe ankagwira atate ake a Nthondo. Anansi awo a atate ake a Nthondo adalira ndipo adakumbutsa akuchikazi za maula aja omwe adavomera mlandu wakupha atate ake a Nthondo. Anyamata a m'mudzimo adapita kukakumba manda ndi kumaliza ngakhale kuti adapeza mwala waukulu pamene amakumba dzenjelo. Akazi anali kusinja ufa ophikira nsima adzukulu ndipo anayamba kudzola ana awo ufa potsatira zikhulupiriro zawo. Adadya nsima. Kenako, akazi adanyamula miyala nakaika kumandako ndiponso anatumiza uthenga woti akanyamule mtembo kumudzi. Anthu adanyamula malirowo pamodzi ndi uta, kaligo ndi chuma china cha atate ake a Nthondo kuti akakwirire kumodzi. Adaika malirowo nabwerera kumudzi n'kumakagona pamtanda. ndipo mmawa adakamba milandu ya ula pomwe ogwidwayo adalipa mbuzi yomwe inadyedwa ndi ana okhaokha atameta malirowo adachoka pa mtanda ndipo nthondo amakagona ndi amayi ake atalira kwa mwezi adaphika mowa kuvina gule ndi kumeta amayi ake a nthondo potsiriza mwambo wa malirowo ena adafuna kuti amayi ake a nthondo alowedwe chokolo koma iwo adakana ponena kuti adali nkhalamba mfundo zikuluzikulu za mmutu chikondi atate ake a Nthondo adakonda amayi ake a Nthondo powakonzera tchika atsibweni ake a Nthondo amamukonda kwambiri Nthondo atate ake a Nthondo amamukonda mwana wawo Nthondo kwambiri mlongo wake wa Nthondo amamukonda Nthondo pomulera anthu ambiri ankawakonda atate ake a Nthondo chifukwa cha ntchito zawo zabwino kuthandizana. Adziko adathandiza atate ake a Nthondo powauza mankhwala a mwana. Anthu ena adathandiza atate ake a Nthondo ndi nkhuku yopereka kwa anamwino. Mkulu wina adapereka mankhwala a mauka kwa atate ake a Nthondo. Akuchimuna ndi akuchikazi adathandizana potengera atate ake a Nthondo kukawombeza maula atadwala. Chidani. Mkamwini wina anawada atate ake a Nthondo kamba ka munda. amayi ake a Nthondo adadana ndi mlongo wawo chifukwa cha kusowa kwa nkhuku. Anthu ena anadedwa pofuna kumujiwitsa m'bale wa atate ake a Nthondo kwa nyalubwe. Atsibweni ake a Nthondo anada m'bale wawo chifukwa cha khalidwe la ufiti. Nkhanza. Asilikali adasonyeza nkhanza potenga atate ake a Nthondo kupita nawo ku boma. Kapitawo adawamana chakudya ndi malo ogona anthu ogwira ntchito. Amfumu amatha kupha munthu yemwe wasonyeza mwano pamaso pawo. umphawi nsalu ya mwana adachita kutenga chikopa cha mbuzi anthu ankavala nguwo zikopa za nyama ndi madewere chifukwa chosowa nsalu ufa amachita kusinja mu mtondo kusonyeza kuti kunalibe zigayo ankangogwiritsa ntchito mankhwala azisamba okhaokha kusonyeza kuti kunalibe zipatala zamakono zikhulupiriro ndi miyambo atadwala atate ake a Nthondo adakaombeza maula zinthu zikalakwika amakapembeza mizimu munthu wotsogolera kumanda adaponya mwala kumanda kuodira azimu nthondo adathira dothi m'manda mwa atate ake Adzukulu adaletsedwa kukumba dzenje lina kuwopa kuti azimu angaphe munthu wina. Anthu adagona pa mtanda ataika maliro. Chisoni. Nthondo adamva chisoni ndi abambo ake pomwe ankamwalira. Amayi ake a Nthondo adalira ndi chisoni ndi amuna awo. Anthu a m'mudzi adamva chisoni ndi imfa ya atate ake a Nthondo. Malangizo. Atate ake a Nthondo adalangiza mwana wawo pamene iwo ankamwalira. Atate ake a Nthondo adalangiza m'bale wawo pamene anavulazidwa ndi nyalubwe. Umasiye. Nthondo, amayi ake ndi azibale ake adakhala pa umasiye atamwalira atate ake. Ulosi. Atate ake a Nthondo adalosera za kubadwa kwa mwana wawo kudzera m'maloto oti agwira inswa zambiri. Udindo. Atate ndi amayi ake a Nthondo adali ndi udindo wosamalira mwana wawo atadwala. abale awo atate ake a Nthondo adasamalira atate ake a Nthondo pamene adadwala maphunziro a m'mutuwu kumayamikira munthu akachita zabwino ngati mmene adachitira anzawo atate ake a Nthondo poyamikira chifukwa cha luso lawo kumakhala ndi udindo osamalira ana athu ndi bwino kumathandizana pa nthawi ya zovuta ngati mmene adachitira anthu a m'mudzimo pa maliro a atate ake a Nthondo si bwino kumapitiriza miyambo ina ya makolo yoyipa ngati chokolo amayi ake a Nthondo adakana kumalangizana pamene taona kuti wina akugwa m'mavuto monga momwe adachitira atate ake a Nthondo kulangiza m'bale wawo malo omwe kudachitikira nkhaniyi kuboma njira kuchokera kuboma kumudzi kwawo kwa nthondo ku nyumba ya adziko, kwawo kwa bambo ake a Nthondo, ku tchire ku Liwamba, ku manda ndinso kwa asing'anga. Atengambali m'mutuwu, abambo ake a Nthondo, kapitawo wa ku boma, anzawo a bambo ake a Nthondo, adziko, mayi ake a Nthondo, anamwino, apongozi awo a bambo ake a Nthondo, mlongo wake wa Nthondo, amfumu, Nthondo, nyalubwe, mkamwini wa munthu wina, msing'anga, anyamata okumba manda, alongo awo a mayi ake a Nthondo aang'ono ndi enanso ambiri.